n bɛna n sigi ka walawalali dɔ di kanubaw ma kanubaw bɛ se k'a faamuya cogoya min na donc video ye mun ye n'i y'a ye n ye jɛnɛba segi ka misigi k'a kɔrɔ jɛnɛba segi ko ko fɛn bɛɛ bɛ ban wa jɛnɛba segi ka kuma tɛ nin dɛ ala yɛrɛ de ye nin fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ko kul mani aleha fanin wa yabqa wajhi rabbika zil jalali wal ikram fabiyayi ala rabbikuma tukazibani ala ka kuma suratu rahamani kɔnɔ ko fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔ kan a bɛɛ bi ban a tɔ bɛ to ale ka masaya de ye masaya min bɛ yen ni daminɛ waati t'a la ban waati t'a la nin ye ala kumakan ye ale ka hɛrɛ ko jumɛn bɛ yen ko hadamaden b'a fɔ ala i ala y'a bɛɛ di an ma o la an bɛna bɔ an ye fɛn min ye réseaux sociaux sanfɛ a balala nɔ an bɛna bɔ ka an ta fɔ a la message in dabɔkun ye aw ka a se a tigi fana k'i ka faamuyaw sɔrɔ a la ko a ye maakɔrɔba de ye anw ye denmisɛnnin ye a bɛ se k'an sɔrɔ an den mais hakili y'a sɔrɔ hakili min y'a sɔrɔ an bɛna bɔ k'o walawala mɔgɔw ye bɛɛ k'i ka ta Eh, salimata tarawele new york a ye video dɔ kɛ kɔsa in na nin y'a ka video laban ye n balimaw yani n ka don kuma in kɔnɔ n bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ kanuba que eh, émission min b'an bolo ka lini bila mɔgɔw ka don ka kuma émission in bonya kama a kanu yɛrɛ kama mɔgɔ minnu bɛ don ka kuma olu yɛrɛ bonya kama minnu bɛ don k'a lamɛn olu yɛrɛ bonya kama a man d'an ye an ka émission an ka video yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ an ma olu yɛrɛ ta ye a la quoi a man d'an ye fiyewu an ka video kɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma kuma sabu ka da kan an ye jate de minɛ k'a ye videomaniw bɛ sigi ka kuma don o don u b'a fɔ tan nɔ u b'a fɔ tan kuma si tɛ yen n'u ma min fɔ o kuma u yɛrɛ lamɛnbagaw ye a tɛ yen kuma si tɛ yen ni videomaniw ma o fɔ u yɛrɛ lamɛnbagaw ye minnu b'a lamɛn kuma si tɛ yen n'u ma dɔn b'a la mais bamananw ko ten ko don o don ko kulo k'a bɛ taa kalanso o la anw sigira k'an miiri ka jate minɛ est-ce que n'an ye video sigi ka tila ka telefɔni nimoro bila lamɛnbagaw fana ka don hakilina min b'u la k'o fara anw yɛrɛ ta kan est-ce que nafa tɛna y'a la wa donc an ye video sigi nin de kama wa o video an bɛ continuer n'o ye jusqu'au bout an bɛna mun fɔ an bamuso ɲɛna salimata tarawele a tun bɛ CDR la a ye kɛlɛ caman kɛ u yɛrɛ u ye encourager u ye encouragement caman nati anw na ɔ ala nana n'a ka na ye adamaden jugu nafigiw senkɔrɔ jugu hasidiw n t'a fɛ ka karisa ye karisa ta tɛ ɲa ɲɛ na ala nana n'a ka na ye o sababu jugu dɔw wulila u nana an ni musokɔrɔba bila ɲɔgɔn na n'o tɛ kanpaɲiko dama tɛ o ni jɛkulu ko k'an ka vote nin ye a ne tɛ vote nin ye a fɔra a banna taa vote i ka mɔgɔ ye mɔgɔ min ka di ye mɛ n'i nana ɲɔgɔn buruja n'i nana o ye a kɔnɔ kun esike o ye parti politiki min ko k'a ka vote a ye esike o y'o fɔ aw ye wa non non non parti politiki min ko k'aw ka vote a ye a m'a fɔ a ye vote ne ye mɔgɔ minnu ko k'u tɛ vote ne ye a y'u fa neni a k'u ba neni o parti politiki tɛ mali kɔnɔ maa si m'o fɔ wa hali u m'a fɔ fana k'a fɔ ko a ye don mɔgɔ minnu ko k'u ti vote ne a ye don u cɛla a ka infiltre ka don u cɛla a k'u ka ko bɛɛ ɲagami ɲagami u bolo ne m'o mɛn parti politiki da parti politiki ninnu kɔnɔna n'u ka bɛlɛw fɔ k'a fɔ a ye vote a ye ne b'a fɛ ka nin de kɛ ɔ n'a sera ɲɔgɔn buruja yɔrɔ ma kun ala ni jugusagow sababu ala ni eh, hasidiw sababu u nana an ni musokɔrɔba bila ɲɔgɔn na n'o ye salimata ye n bɛna kuma salimata de kan a ye erɛli min kɛ ne ye erɛli min ye ani ne ɲɛ bɛ jeu min natɔ la ani ne ɲɛ bɛ fɛn min na ne bɛna bɔ k'o fɔ denmisɛnnin hakili la yanni n ka invité ka na deux heures pile ka don live kɔnɔ o ye ni n ka invité abdramani samasa n'a tilala kuma bɛ di oditɛri bɛɛ ma ne ka plateau kɔni kan ni nin video in bɔra la ne ne video video kɛ kuma bɛ di oditɛriw de ma kuma min ka di u fana ye u b'o fɔ bɛɛ ka mɛn sabu anw fana kelen tɛ se kuma la n kelen b'a bɛɛ fɔ n kelen b'a bɛɛ dɔn i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ donc anw kelen tɛ se kuma na o la an bɛ kuma di oditɛriw ma kuma bɛɛ u bɛ kuma kuma min ka di u ye u b'a fɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni nɛni ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔlima ye salima ta bɛ se ka kɛlɛ min bɛ siko ani eh, eh, jɛnɛ sogodogo ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an ka yeleni ye maramu jara jɛnɛ sogodogo barima ka maramu kɛlɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ salimata tun bɛ se ka nin ban miniti kelen pewu salimata tun bɛ se ka nin ban miniti kelen pewu mais ne ye erreur dɔ ye salimata ka intervention in kɔnɔna na n bɛna tiɲɛ di an balimakɛ ma n'o ye yusufu ɲamankolo ye n b'a tɔgɔ fɔ yan a ka hakɛ to yusufu ɲamankolo a bɔra a intervenina a y'a yira k'a fɔ salimata kun kan ka a fɔ ko a yafara hali maa minnu ye nɛni wɛrɛ f'a ma min ni siko ta tɛ kelen ko salimata kun kan ka yafa kɛ nin a kun kan ka yafa nin bɛɛ ka yafa minɛ k'a kun man ka siko ninnu dɔrɔn ka yafa minɛ ko salimata kun man k'o kɛ et pourtant an balimakɛ a kumana mais a ma da don kuma la k'a walawala kosɛbɛ mais a ka kuma ɲɛna kojugu tellement kuma in ɲɛna hali ni mɔgɔ dɔw tɛ hakilina kelen na u y'a ta ka bila u ka page kan kuma yɛrɛ ɲɛna kuma fɔcogo dɔɔni min b'a jɛ ne bɛna n da don o la k'o walawala n balimaw salimata kun bɛ se ka nin kɛlɛ ban o la an bɛna yira a la tiɲɛ yɛrɛ la a k'i jija a ka kɛ denba ɲuman ye a k'i jija a ka kɛ denba ɲuman ye salimata de kun bɛ se ka a ka denbaya ɲuman denba ɲumanya yɛrɛ yira réseaux sociaux kan diɲɛ bɛɛ ɲɛ na nin ko in na ninnu ka nin yafa deli la n balimaw k'a fɔ ko salimata yafara salimata k'a fɔ k'i yafara mama sederi n'o ye mama sederi k'a fɔ k'e yafara siko ma k'a fɔ k'i yafara malika finman ma ne t'a tɔgɔ dɔn malika finman ne t'a tɔgɔ dɔn mais a bɛ se k'i tɔgɔ sɔrɔ a bɛ se k'a yɛrɛ ye nin video in kɔnɔ ɛɛ mama sederi o tɛ kojugu ye ne bolo jɛnɛba sɛki bɔra k'a fɔ dɔnkili la sisan ko i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni ko a mɛn o mɛn ko nin bɛɛ bɛ ban wa nin bɛɛ de bɛ ban fɛn jumɛn bɛ se k'a ban an y'o de fɔ walahi bana gɛlɛn miniti kelen n'o y'i sɔrɔ i bɛ ɲinɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ kɔ hali fɛn min ka di i ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'o ye i ka nafolo ni i muso ye yɔrɔ bamuso ta an t'o fɔ bamuso kɔni ka diyanye kɔni o ti fɔ o tɛmɛnen don hakɛ kan parce que ni bana y'i minɛ i hakili bɛ to i bamuso dɔrɔn de la n'i furumuso mais nafolo kɔni i bɛ ɲinɛ o kɔ mun bɛ jigin i kɔnɔ dɔrɔn i b'a fɔ a ye n ka nafolo yɛrɛ bɛɛ ta k'a di mɔgɔ ma o de bɛ jigin i kɔnɔ bamuso ta o tɛmɛna diyanye kan o la salimata kun bɛ se ka nin kɛlɛ ban wa bɛɛ kun b'a tanu k'a fɔ a ma ko denba ɲuman réseaux sociaux sanfɛ wa cɛ o cɛ n'i kun bɔra ka maga salimata la o kɔfɛ i kun bɛna ne yɛrɛ sigilen sɔrɔ i ɲɛ yan mais erreur y'a sɔrɔ erreur min y'a sɔrɔ salimata ale ka kɛta kun kan ka kɛ k'a fɔ siko ye yafa deli salimata fɛ siko ye nɛni min da salimata kan jɛnɛ tɛ se k'o d'a kan siko ye dɔgɔlima min da salimata kan jɛnɛ tɛ se k'o d'a kan siko ye burujali min da salimata kan kan hali n'i ye san kɛmɛ fara jɛnɛ si kan a tɛ se k'o da salimata kan malika finma ta ne m'o ka dɔgɔlima mɛn ne m'o ka dɔgɔlima mɛn ne t'a dɔn u bɛ ka yafa deli min kɛ ale ta ye a bɛ ka yafa deli siko ka intervention fanfɛla la ne t'a dɔn ale kɔni ta ye mais ne m'a mɛn k'a fɔ k'ale ye salimata dɔgɔ hali siko ye salimata dɔgɔli min kɛ ne m'a video sɔrɔ m'a lamɛn m'a ɲini a lamɛn yɛrɛ sabu ka d'a kan n'i ye ne ye ka video fɛn fɛn partage ɲɛ b'a la kuma dɔ bɛ kuma in daminɛ na kuma ɲɛnama don walima kuma dɔ bɛ kuma in daminɛ na mɔgɔw bɛ se ka leçon t'a kɔnɔ n bɛ video in partage a laban la hali ni nɛni taara y'a kɔnɔ ye sa ɔ o ye ko wɛrɛ ye donc salimata de kun bɛ se k'a ka denba ɲumanya yira yan salimata ka kuma kun kan ka kɛ mun ye ne balimaw a ye video in partage salimata ka video in sɔrɔ ni a yɛrɛ bɛ yan nɔ fana a fana ka don n b'a ta n ka ligne na a bɛ dɔ fɔ mɔgɔw ye salimata de kun kan k'a fɔ ɔhɔn malika finma ɛɛ siko n y'aw ka kuma mɛn aw ye denmisɛnninw ye aw tɛ ko dɔn depuis ne y'a ye aw bɛ ka nin baara min kɛ n y'a dɔn denmisɛnninya de b'aw la n y'a dɔn mɔgɔw de bɛ ka don aw ni hakili cɛ salimata ka kuma de kun kan ka kɛ nin ye ɔhɔn yeni ne ka yafa minɛ fɔlɔ ne ka yafa minɛ o tɛ baasi ye ala bɛ deli o bɛ yafa ala min y'an bɛɛ da ni ale ala bɛ tila k'an bɛɛ faga a ko ko ale de y'an ɲɛnamaya wa a bɛ tila k'an bɛɛ faga an bɛɛ bɛ tila ka taa ale ala yɔrɔ salimata ka kɛta kun kan ka kɛ mun ye salimata kun kan ka fɔ fɔlɔ ɔhɔn a ye taa yafa deli a kɔrɔmuso fɛ n'o ye jɛnɛ sogodogo ye a ye taa yafa deli o fɛ fɔlɔ ne ta o tɛ baasi ye ɛɛ n balimaw kuma ka gɛlɛn dɛ kuma ka nɔgɔ a ka gɛlɛn bamanankan ko toden don n'i y'a bila dɔ bɛ bin dɔ bɛ ta bamanankan ale de b'a ba dun ko adamaden nɛn i ka waraba de don n'a m'i dun i b'a dun donc ni salimata kun ye nin fɔ siko ɲɛna a ye message in di salimata ma a ti tɛmɛ 20 minutes kan k'a ka video in lamɛn a k'a ka tata t'a kɔnɔ ni salimata kun y'a fɔ siko malika finma ne ye aw ka message lamɛn ni aw ka video ye a diyara n ye fo ka damatɛmɛ sabu n y'a dɔn denmisɛnninya de ye aw sɔrɔ ni denmisɛnninya tɛ a ti sɔn ka nin baara in kɛ walima ni mɔgɔw ma don a ni hakili cɛ a ti sɔn ka nin baara in kɛ o denmisɛnninya min ye aw sɔrɔ baasi tɛ ne ye aw ka kuma mɛn mais ne fana bi mun ɲini aw fɛ komi a ye ne bonya a ye ne bonya ne salimata a ye ne bonya n bɛ ala deli ala ka bonyaba di aw ma donc ne salimata ka laɲini kun ye mun ye aw ka taa fɔlɔ ka taa yafa deli a kɔrɔmuso fɛ n'o ye jɛnɛ sogodogo ye walahi kɛlɛ in bɛ ban dakurunya kelen pewu aburazaki n bɛ n ka foli b'i ye kongo awa ture n b'i fo eh, n ka foli bɛ lamɛnjama bɛɛ lajɛlen ni ni ni salimata kun ye nin fɔ ni a y'a sɔrɔ ko ninnu ta ye yafa deli yɛrɛ yɛrɛ ye ko siko ta kun ye yafa deli yɛrɛ yɛrɛ ye malika finma ta kun ye yafa deli yɛrɛ yɛrɛ k'a b'u dusukun na walahi salimata kun mana nin fɔ o yɔrɔ la salimata b'a dɔn ko ninnu bɛ yafa deli la salimata fɛ salimata b'a dɔn yɔrɔ la ko ninnu tɛna manipulation dɔ ta ka salimata sɛgɛrɛ komi salimata i yɛrɛ y'a fɔ segu bamanankanba la ko surukuku k'a ti don i bolo wa walahi suma bilahi komi ala ko ten ko n'an m'an kale man kana halifan faliyahalifu bilahi aw liyasimuta ala ye nin de fɔ ala kira ye nin de fɔ ko n'an mi an kale ale ala tala jati an k'an kale ala tala jati la walima an k'a fɔ rabbul kaaba donc rabbul kaaba suma wallahi suma billahi salimata tarawele tiɲɛ don i n'anw tɛ hakilina kelen na bi mais ne t'i jugu ye surukuku de dɔ de di i bolo nin ye surukuku de i ko ko surukuku mun ti don i bolo dɛ o de dontɔ filɛ nin y'i bolo nin ye nin ye jeu dɔ de tatɔla ye ka salimata sɛgɛrɛ bi jeu min bɛ yen i ti faamuya dɔn na i t'i ta yɔrɔ dɔn na i t'a dɔn b'a kɛ cogoya min na o jeu de tatɔ filɛ nin k'i sɛgɛrɛ e kun kan ka kɛ denba ɲuman ye k'a fɔ n ye aw ka kuma mɛn ne ka yafa o bɛ ne yɛrɛ bolo o bɛ ala bolo mais a ye taa yafa deli a kɔrɔmuso fɛ a kɔrɔmuso de ye jɛnɛ sogodogo ye a ye taa yafa deli jɛnɛ sogodogo fɛ ni aw ye yafa deli jɛnɛ sogodogo fɛ ni jɛnɛ sogodogo bɔra k'aw ka yafa minɛ ne yɛrɛ bi bɔ n bɛ yafa deli aw fɛ maakɔrɔbaya yɛrɛ kɔnɔna na bonya yɛrɛ kɔnɔ karama kɔnɔ ka aw bilasira ni bilasiralikan ɲumanw ye ne ka baarakɛta bɛ k'o ye salimata ka baarakɛta kun kan ka kɛ nin de ye salimata de kun kan ka nin fɔ eh, siko ninnu ɲɛna ni salimata kun ye nin fɔ siko ninnu ɲɛna malo tɛ hɔrɔn fa maa molibali i mana kɛ maa molibali ye cogo o cogo i bɛ malo ko dɔw la i dumunikɛ waati n t'a dɔn n b'a bamanankan fɔ cogoya min na ko i sigi waati dumuni kunna i ka ko ni n'i m'i sigi waati dɔn dumuni kunna wa i i ka kan ka i wuli waati i wuli waati dɔn a bamanankan ka gɛlɛn kojugu donc salimata de kun kan k'o fɔ mais salimata i ko ko surukuku tɛ don i bolo walahi surukuku de bɛna don i bolo surukuku de bɛna don i bolo parce que jeu jumɛn bɛ ka na sisan ɛɛ n bɛna n profiter ka kuma dɔ fɔ ne t'a dɔn malika de bɛ ninnu kɔfɛ ka u bila nin stratégie ninnu na malika de bɛ ka nin stratégie ninnu d'u ma n t'a fɔ n ko malika y'a fɔ a preuve tɛ n bolo dɛ mais ne ka analyse ye mun yira n na malika de filɛ ka nin stratégie ninnu di ninnu ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ni jɛnɛ sogodogo man di n'u delila ka kɛlɛ kɛ olu la jɛnɛ sogodogo nɔfɛ k'u dɔgɔya donc malika b'u bila sisan u ka taa ka taa yafa deli olu fɛ u n'olu ka don da kelen fɛ u n'olu ka bɔ da kelen fɛ u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛnɛ sogodogo ninnu kɛlɛ walima ka sedɛri kɛlɛ nin y'o stratégie de tatɔla ye ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba ma n'o ye salimata ye mais salimata ɲɛ tɛ nin yɔrɔ la salimata hakili la ko ninnu nana de yafa deli yɛrɛ yɛrɛ la dusukun na ne m'a fɔ ko u taara yafa deli min kɛ ko salimata ko k'a yafa minɛ k'o ma diya ne a diyara ne ye fo ka tɛmɛ anw yɛrɛ bɛ nin de nɔfɛ o de la siko donna ne ka ligne kɔnɔ n ko siko taa yafa ɲini jɛnɛ fɛ a tɛ foyi k'i la a bɛ dɔ de fara i kan a bi dɔ de far'i kan a b'a tɔ mɔgɔw b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la siko i ye maa ɲɛnama ye a siko segira kɔfɛ i n'a fɔ i delila ka i ɲɔngiri bolo da i kɔfɛ ka yafa deli cogoya min na i delila k'o kɛ n'o video ye donc e kun kan ka taa jɛnɛ sogodogo yɔrɔ ka jɛnɛ sogodogo ka video kɛ ka adresse a la jɛnɛ sogodogo yafa ne mɔ ne filila ne kun bɛ fili kɔnɔ hali n'i m'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de y'i manipuler hali n'i m'o fɔ e kun b'a fɔ jɛnɛ sogodogo ne kun bɛ fili kɔnɔ donc i ka kɛta kun kan ka k'o ye ne y'o de f'i ɲɛna n ka plateau sanfɛ ayiwa an bamuso n'o ye salimata ye salimata surukuku bɛna don i bolo donc o surukuku de don tatɔla filɛ nin ye ka to i t'i dɔn i t'i i doncogo dɔn kɛlɛ min na wa i bɔcogo fana i tɛ se k'a dɔn kɛlɛ in na donc ne ɲɛ b'o analyse de la ni malika bɛ k'a fɔ ninnu ye u ka taa donc u ni maa maa kun bɛ kɛlɛ la u ka yafa deli a bɛɛ fɛ donc u ka jɛ ka fara malika kan ka sedɛri kɛlɛ a tɛ marché ne de ko ten walahi a tɛ marché walahi a tɛ marché suma bilahi a tɛ marché rabul kaaba a tɛ marché o stratégie min natɔ filɛ nin o tɛ marché sabu ka d'a kan an balimakɛ dɔ bɛ yen mamadu le sage ne ye kangari d'a ye ka dɛsɛ n k'a ka sabali kɛlɛ min filɛ nin ye a tɛ fɛn ɲɛdɔn a na a t'a dɔn ko min bɛ yen ale yɛrɛ bolo ko a ka dannayamɔgɔ ye mɔgɔ min ye dɛ a ye message d'o ma k'a adresse siko la ko k'a di siko ma parce que ko siko ye mɔgɔ ye k'a bɛ mɔgɔ enregistré kojugu k'a man d'a ye donc e dar'o mɔgɔ min na ka taa ko k'i ka vocal lase siko ma e yɛrɛ y'a dɔn k'o ye sedɛri dɛmɛba dɔ de ye sisan donc o la e kan ka fara sedɛri la depuis nin yɔrɔ la ɲɛ b'a la i ka commentaire la amara bacili ko i ko ke i bɛ yafa ɲini arasa fɛ amara bacili ko ko mun yafa deli k'i b'a kɛ a y'a sɛbɛn yen nɔ donc ne ɲɛ bɛ nin ko ninnu na ɛɛ jamanako yɛrɛ tɛ nin ko ninnu kɔnɔ bilen o ye mamadu le sansi b'a fɔ k'a bɛ bɔ tugun kɔ ka na video kɛ nin maloya kan ka hɔrɔn bɛɛ faga o de kosɔn hɔrɔn tɛ malo faga mali in kɔnɔ bilen bilahi malo o tɛ hɔrɔn faga mali in kɔnɔ bilen bilahi malo o tɛ silamɛ den faga mali in kɔnɔ bilen walahi ee an ka jamana in bɛ kasi la koyi an ka jamana in bɛ kasi la ni malo tun bɛ hɔrɔn faga walahi mamadu le sansi ka nin vocal min bɔra n ka kuma laɲini t'o ye n ka kuma laɲini bɛ mama cdr de nɔfɛ mamadu le sanzi kun kan k'i da bɔ reseau ko kuma la pew bilahi mais mama cdr e de tun bɛ se ka nin kɛlɛ ban k'a fɔ jeunesse k'a fɔ siko ninnu ɲɛna ani malika finma n'i y'a mɛn maa molibali dɛ maa molibali yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a mɛn maa molibali n b'a fɔ tan nɔ n'i y'a mɛn maa molibali maa molibali yɛrɛ dan o ye siko ni malika finma ta nin ye bilahi n'i y'a mɛn maa molibali maa molibali o ye siko ni malika finma ta nin ye mɔgɔ min ka kɔrɔ n'a ye si la mɔgɔ min ka kɔrɔ n'i ye a b'i den fila bɔ a bɛ se k'i wolo su ani tile aw m'a dɔn ko bibi se o de la a fɔra ko reseaux sociaux kuma in a bɛ n'a fɔ misali n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min arabukan la kɛ na hajari i n'a fɔ n'i ye kiri ci fara kan naksil hajari n'i ye kiri ci fara kan dɛ reseaux sociaux kuma a ti ta ka bɔ yen dɛ hali ni e y'a supprimer ka bɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ y'a ta ka bila yen ka ban donc a ti supprimer ka bɔ yen donc reseau bɛ n'a fɔ ten adamaden n'i bɛ kuma kuma ɲɛnama fɔ man kana natikan falyakulu khairan aw liyasmuta n'i kɛra i bɛ kuma fɔ kuma ɲɛnama fɔ walima aw hakilila ko aw bɛ nin nɛni ba min na aw bɛ ka mɔgɔw buruja nin ye aw bɛ ka mɔgɔw lebu aw bɛ ka mɔgɔw lebu da kɛnɛ kan ko nin tɛ ban wa a bɛ ban koyi a bɛ ban aw ɲɛ aw bɛ Europe minnu kɔnɔ yan nɔ a ye jateminɛ kɛ cɛkɔrɔba minnu bɛ ka taama ni bere b'u bolo n'u bɛ ka u kɔ biri ni bere denmisɛnninw de tun don fiɲɛ tun bɛ aw fiɲɛ b'aw nu kɔrɔ cogoya min na fiɲɛ tun bɛ aw fana nu kɔrɔ ten o u fana nu kɔrɔ ten aw filɛ cogoya min na u fana y'o ɲɔgɔnna pasi ka tɛmɛ donc o cɛkɔrɔba ninnu kɛra cɛkɔrɔba ye cogo di wa denmisɛnnin caman bɛ dugukolo kɔrɔ denmisɛnnin caman bɛ kaburu kɔnɔ bi denmisɛnnin caman bɛ dɔgɔtɔrɔso la bi denmisɛnnin caman bɛ nimakaran na bi ma i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔba caman fana bɛ kaburudon na ten aw hakilila ko nin tɛ ban wa ni aw sɛgɛnna aw b'a bila walima ni banajugu y'aw sɔrɔ ala ka ne ni aw kisi o ma aw b'a bila walima ni aw sara don min na ka taa d'aw kaburu kɔnɔ aw b'a bila donc mama sedɛri ko ko surukuku tɛ don i bolo wa surukuku de don dɔ filɛ n'i bolo a ye ne ka message in ta k'a di mama sedɛri ma ni a bɛ se ka intervention min kɛ a k'o kɛ ni a bɛ se ka video min kɛ fana a k'o kɛ a kun kan k'a fɔ de ko a siko malika finma ne ye a ka kuma mɛn ne ta tɛ baasi ye mais a ye taa yafa deli a kɔrɔmusoba fɛ n'o ye jɛnɛ ye parce que aw ye neni min da ne kan o ka jugu ka tɛmɛ jɛnɛ yɛrɛ ta kan ne ta tɛ baasi ye mais a ye taa yafa deli jɛnɛ fɛ ni aw ye yafa deli jɛnɛ fɛ ni jɛnɛ ye yafa minɛ aw bɛ na ne yɛrɛ fana bɛ yafa minɛ ni mama sedɛri tun ye nin fɔ cɛ kun tɛ sɔrɔ réseaux sanfɛ k'i bɛ se ka fɛn fɔ mama sedɛri ma bɛɛ tun bɛ mama sedɛri partager k'a fɔ national ka gardabu d'a ma ka cinq étoiles d'a ma k'a kɔrɔta k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ye denba ɲuman ye mais n balimaw a kana ka français na u b'a fɔ cogo di ko affaiblissé wa c'est-à-dire ne ta n tɛ an ma lakɔli a kana jigin an na i ma ye an ka video kɛ na ni fini min fini ni min y'an ja dɔrɔn fini t'an bolo an bɛ an sigi ka na an ka faantankumanin fɔ n'i y'a minɛ o don n'i ma minɛ a banna kana i ka affaiblissé jira n b'a dɔn minnu bɛ ligne na u bɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko n bɛ ka français min fɔ quoi a kana ka dɛsɛ yira fan bɛɛ fɛ quoi k'a yira o de kosɔn mɔgɔw b'a fɔ ko américainw ye premier puissance du monde ye ne ma sɔn o kuma in ma parce que américain filɛ nin ye américain hali ni a y'a sɔrɔ e ye milliardaire de ye i ni américain bɛna débat ta ye a tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ e k'i ka milliardaireya yira a la a b'a yira toujours ale yɛrɛ ka idéologie la ale de bɛ e ɲɛ toujours américain ka baara tɛ- baara de ye nin ye donc a kana a ka dɛsɛ yira kuma bɛɛ quoi nin ye salimata yɛrɛ de nana ye a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la eh, faamuyaba tɛ ale la n bamuso don dɛ n b'a hakɛto ɲini k'a fɛ kuma faamuyaba tɛ ale la a ka faamuya ka dɔgɔ dɔɔni sinon n'a ka faamuya kun ka bon n'a kun bɛ bonya nɔfɛ eh, ala fan fɛ mɔgɔw ko tɛ dɛ n'a kun bɛ bonya nɔfɛ ala fan fɛ n kan tɛ mɔgɔw ma mɔgɔw ka bonya o tɛ bonya ye sabu ala ko ten wa man yuhina allaha fama lahu min mukrimin wa man dalala allaha fama lahu min hadin donc ala yɛrɛ ko ten n'ale y'i dɔgɔya bonyabaa tɛ sɔrɔ la wa n'ale y'i fili kanabaa tɛ sɔrɔ i la wa man hada allaha fama lahu min mudilin ni ala ye maa min tigi kana maa si tɛ min bɛ se k'i fili donc i tun bɛ bonya sɔrɔ ala fan fɛ i tun bɛ bonya sɔrɔ mɔgɔ fan fɛ salimata de tun kan ka na k'a fɔ a ye taa yafa ɲini a kɔrɔmuso fɛ n'o ye jɛnɛ ye ni a y'a sɔrɔ ko u bɛ bɛnko kuma de la ko bɛnko kuma de ka d'u ye salimata ka kɛta de kun kan ka kɛ nin mais salimata y'a yira mɔgɔw la a y'a ka affaiblissé yira mɔgɔw la walahi a y'a ka affaiblissé yira mɔgɔw la bilahi mais ne bɛ kuma an bamuso place la bi salimata en tant que sidiki fofana tan ni fila milan ka bɔ dunandugu kɛnɛmu ne bɛ kuma place la bi a bɛ se ka kɛ a bɛ kuma in lamɛn kuma in bɛ taa jimi sira fɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ kuma in lamɛn kuma in tɛ taa jimi sira fɛ a bɛ se ka kɛ a kanubaa dɔ bɛ kuma in lamɛn kuma in bɛ taa kanubaa dɔ jimi sira fɛ o bɛ se k'a karaba ka don a ni dɔgɔ sira fɛ i n'a fɔ ala y'o yira an na cogoya min na nabila kadaru eh, kadaru eh, waliyu kadaru ye denmisɛnnin minɛ k'a fagali min kɛ k'a fɔ ko an siranna de denmisɛnnin kana n'a fa n'a ba karaba ka don a ni dɔgɔ sira fɛ ja o bɛ kɛ maa bɛ se ka maa karaba ka don i ni dɔgɔ sira fɛ ja o bɛ kɛ donc o la an bɛna kuma min fɔ nin ye salimata kanubaa dɔ bɛ se k'a lamɛn hali n'a ma don salimata nidɔngɔ sira fɛ salimata kanubaa dɔ bɛ se k'a lamɛn o bɛ se ka salimata karaba ka don a nidɔngɔ sira fɛ salimata de tun kan k'a fɔ awɔ ne sɔnna aw ka kuma ma e yusufu ɲamangolo ye kunkolo baara kɛ nin yɔrɔ la mais kuma bɛɛ ma dafa i bolo ne sɔnna aw ka kuma ma mais aw ni jɛnɛ sogodogo min bɛ ɲɔgɔn na komi aw de nana ko ka yafa deli ne fɛ ne ni jɛnɛ sogodogo an bɛɛ maliyɛn kelen an bɛɛ tonso bɛ mali la an bɛɛ barajuru bɛ mali la an bɛɛ bangena maa kelen de bolo parce que ala ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ala ko ko inama lmuminina ihwa fa asilihu bena akhawaykum ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ ka tila k'a fɔ fana k'ale y'an da k'an bɔ ɲɔgɔn na mun kɔsɔn an ka ɲɔgɔn dɔn k'anw na mɔgɔba de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen mun bɛ siran ale alahu taala ɲɛ a m'a fɔ k'anw na mɔgɔba ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ siran mɔgɔw nɛnkun ɲɛ dɛ mɔgɔw adamadenw nɛnkun tɛ foyi ye foyi adamadenw nɛnkun tɛ foyi ye foyi donc an kan ka siran ala de ɲɛ toujours ala bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ n'a bɛ kuma a b'a fɔ k'a ka kuma bɛ fɔ hakilima dungew de ya ulul albabi donc salimata ye nin video in kɛ vraiment vraiment video ɲana k'a fɔ ko ne yafara ninnu ma video ɲana mais nin de nin yɔrɔ de tun b'a jɛ n kun bɛna bɔ k'o yɔrɔ de fɔ salimata ye yanni ni abudramani samasa ka na ɲɔgɔn sɔrɔ abudramani samasa n'ale kan ka na ɲɔgɔn sɔrɔ dix heures donc salimata kun kan ka nin de fɔ o la an bɛɛ tun b'a kɛ denba ɲuman ye oui hali bi denba ɲuman don hali bi denba ɲuman don mais fili de y'a sɔrɔ dɔrɔn hali bi denba ɲuman don ne ka denba ɲuman don hali sini ne ka denba ɲuman don sabu a tamasɛni mɔ komi a yɛrɛ y'a fɔ bamanankan kɔnɔ ko eh, surukuku ti don a bolo surukuku de don dɔ filɛ nin y'a bolo fɛn don dɔ filɛ nin y'a bolo nin ye o tɛ surukuku ye o dangala ku dɛ dangala ku de de bɛ ka don an bamuso bolo a y'a fɔ a ɲɛna ameriki minnu bɛ ameriki u ka kangari d'a ye k'a ka sabali a ka interpellation kɛ jɛnɛ ni sigo ni ɲɔgɔn cɛ ani finman ninnu a ye yafa minɛ cogoya min na a k'a fɔ ko ko ninnu fana k'u ka yafa deli jɛnɛ fɛ komi déjà que ale ta yafa minɛna ka ban mais ale de fɔlɔ kun kan k'a fɔ awɔ a ye yafa deli a kɔrɔmuso fɛ aw kɔrɔmuso de don aw ba ye ne ye ne den ye jɛnɛ ye aw ba ye ne ye a ye yafa deli jɛnɛ fɛ fɔlɔ ni jɛnɛ ye yafa minɛ aw bɛ na ne yɔrɔ ne ta tɛ baasi ye komi aw ba ye ne ye bamusow ka ko man gɛlɛn o bamusow ka ko man gɛlɛn walahi bamusow ka ko man gɛlɛn bamuso de bi o de kosɔn ne b'a fɔ n ka video kɔnɔ kuma caman n ko n'an bɛ video kɛ an ka an lamɛnbagaw bonya quoi an ka an lamɛnbagaw bonya minnu bɛ sigi ka video suye minnu b'u ta kɛ nɛni ye o minnu b'u ta kɛ kɔmantɛri ɲuman ye o mm, an ka sigi mm. k'u suye an k'u bonya mɔgɔw de don mɔgɔ minnu don u bɛ ninakili wa jateminɛ u b'a kɛ ni hakili ye fana donc eh, o la salimata ka baarakɛta a kun kan ka k'o ye teri tɛ ne na dɛ n b'a fɔ wa bɛɛ bɛ kuma in faamuya teri tɛ ne na ne teri ye ne bamuso de ye ne ba o de ye ne terimuso ye o de ye ne teri ye ne ba de ye ne teri ye sinɔn teri foyi tɛ ne na dugukolo kɔ kan a tɔ bɛɛ ye ne jɛɲɔgɔn de ye n jɛɲɔgɔn ɲuman n'o tɛ teri tɛ ne na dugukolo kɔ kan ne teri ye ne ba de ye donc a bɛ kuma kan mata ma komi déjà ale y'a ka défi lancer u y'a ta k'a bila u ka page kan a tɛ k'a fɔ k'a digira ne na a ma digi ne na sabu salimata ma foyi kɛ ne na hali n'a y'a sɔrɔ a ye zedɛri bɛɛ dɔgɔya ne yafalen don cɛ o cɛ n'i ye ne dɔgɔya ne yafalen d'i ma ne ta man gɛlɛn ne yafalen d'i ma cɛ o cɛ ye ne dɔgɔya ne yafalen d'i ma n'i ye ne ba neni ala ka hɛrɛ k'i ba ye n'i ye ne fa neni ala ka hɛrɛ k'i fa ye komi jɛnɛba sɛki y'a fɔ sisan a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban ko nin bɛɛ bɛ ban o de la an ka mali dɔnkilidala kɔrɔw n'a y'u ka kumaw ta k'u lajɛ leçon bɛ tirer a kɔnɔ mais anw maliyɛnw de bɛ dɔnkilidalaw ka dɔnkili ta dɔrɔn k'a kɛ an ɲɛnajɛkɛla ye kuma min bɛ ka fɔ dɔnkili kɔnɔ an t'o jateminɛ dɔnkili kumabaw de bɛ fɔ a kɔnɔ mm-hmm. donc o la n'i ye ne fa neni ne fa y'i fa ye n'i ye ne ba neni ne ba y'i ba ye ne t'i fa neni a y'a fɔ salimata ye k'a ka interpellation kɛ siko ni jɛnɛ sogodogo cɛ fana a k'a fɔ k'u ka yafa ɲini a kɔrɔ u kɔrɔmuso fɛ o la anw bɛna dɔn sisan ko tiɲɛ yɛrɛ la bɛn natɔla don wa fana u ye bɛnko kuma min fɔ yafa deli min kɛ salimata fɛ k'u ta yafa deli yɛrɛ ko k'u nanen tɛ salimata ɲagamini kama sinɔn n'u ma nin kɛ ni salimata m'a fɔ u ka nin kɛ salimata bilahi ninnu bɛ n'i bila porobilɛmu kɔnɔ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ porobilɛmu min kɔnɔ wa ninnu kɛtɔ don ka dangala ku de don i bolo komi i banna suruku ku la k'i tɛ suruku ku fɛ mais ninnu bɛna dangala ku de don i bolo ninnu bɛ ka essayer kɛlɛ b'u ni mama cɛ mama ni zedɛri kɛlɛla ka tɛmɛ u bɛ ka essayer ka gɛrɛ olu bɛɛ la kelen kelen u bɛ yafa deli nin tɛ molobaliya dan ye nin tɛ molobaliya siritigɛlenya dan ye ala kira ko ko maa molobali o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen fɛn o fɛn mana a diya dugukolo kɔ kan a b'o kɛ in lam tastahi fasina maa sita donc maa molobali o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen n'a ti malo a tɛ saamɛ o de ye maa molobali ye fɛn fɛn man'a diya a b'a kɛ aw ni ala cɛ nin ninnu ka nin yafa deli nin tɛ molobaliya dan ye i ba filan i mamuso filan aw ka bɔ k'o dɔgɔya kalo fila hali i ma miiri tile kelen esike ne bɛ ka nin kɛ don dɔ n tɛna nimisa wa esike ne bɛ ka nin kɛ fili tɛ wa mais aw ka bɔ bi ko aw bɛna yafa deli u fɛ comment anw bɛ se ka sɔn o ma cogo di maa hakilimaw bɛ se ka sɔn o ma cogo di yafa deli in kun tɛ dɔwɛrɛ parce que aw ni jɛnɛ sogodogo bɛ ɲɔgɔn na bi ɔ salimata ni jɛnɛ sogodogo man di n'aw ni salimata gɛrɛla ɲɔgɔn na sisan salimata bɛna jɛnɛ sogodogo fara aw bɛna salimata bɛna fara aw kan ka jɛnɛ sogodogo kɛlɛ ka sedɛri fana kɛlɛ o stratégie de tatɔla de nin ye a tɛ marcher yan a tɛ marcher yan isufu ɲamangolo i ni ce i ni baraji i n'i ka ko bɛɛ i ye tiɲɛ fɔ nin yɔrɔ la awa ne bɛ nin kuma fɔ dɛ n'a ye siko ja a ka taa video sigi ne kan ale bɛ ka baneni fɛn fɛn kɛ nin nin ɲɔgɔnna dɔ delila ka fɔ anw ma ka tɛmɛ a tɛna baneni si fɔ ko anw yɛrɛ ma deli ka nin ɲɔgɔnna kulo m'an da nin ye molobaliya de ye ne b'a fɔ aw ye molobaliya de kɛ nin ye aw ta tun man ka se musokɔrɔba ma fɔlɔ hali ni mɔgɔ y'aw bila k'a ka mɔgɔ neni aw ta kun man ka s'a ma fɔlɔ aw kana maa si ne tɛ maa si nɛgɛn k'i ka mɔgɔ dɔ soutenir k'a tigi neni non n tɛ maa si nɛgɛn o la hali ni n bɔra video kalama n t'a partager k'a fɔ ko n bɛ ka mɔgɔ dɔ ye a bɛ ka mɔgɔ dɔ soutenir a bɛ ka ne soutenir mɔgɔ dɔ nɔfɛ a bɛ ka neni kɛ non non non ne tɛ don o la non non non ni mɔgɔ min bɛ ne soutenir n soutenir tiɲɛ kan mais i kana mɔgɔ nɛni ne nɔfɛ i kan'o kɛ ne tɛ jɛn n'o ye o yɛrɛ de man ka kɛ an ka société in kɔnɔ o de man ka kɛ an ka société in kɔnɔ nin tɛ molobaliya dan ye aw mamuso fila aw ba fila aw ye kalo fila kɛ k'o buruja bi aw ɲɛ b'a la o ni jɛnɛ sogodogo man di aw bɛ taa k'a bɛ taa yafa deli o fɛ ka gɛrɛ o la donc salimata i ka message de tun ye nin ye k'a d'i ma suruku ku de suruku ku de eh, eh, eh, dangala ku de dontɔ filɛ n'i bolo yɔrɔ dangala ku maga tɛ k'o la dɛ dangala ku maga tɛ k'o la dɛ ɔ suruku ku i n'i magar'o la i ni suruku yɛrɛ bɛ se k'a fanga da ɲɔgɔn na k'o fɛn mais ni dangala y'i kin a b'i faga o n'i fanga sera suruku la i b'a faga mais dangala kɔni i fanga sera o la o i fanga ma se o la n'i y'o ta o ku ma o b'i segi o kelen min kɛ i bɛ sa donc dangala ku de dontɔ filɛ nin i bolo nin ye n'i b'i cogo dɔn i cogo dɔn ne n'i tɛ hakilina kelen na an tɛ jɛkulu kelen na bi donc n'i b'i cogo dɔn i cogo dɔn n'i bɛ mun kɛ o kɛ dɛ u bɛna dangala ku de d'i bolo u bɛn'i kunkolo don bɔ fɛrɛnnen ɲɔgɔn cɛ walahi u bɛn'i kunkolo don bɔ fɛrɛnnen ɲɔgɔn cɛ salimata i ka kɛta de tun kan ka kɛ salimata e ka kɛta de tun kan ka kɛ a taa yafa deli a kɔrɔmuso fɛ fɔlɔ bilahi an b'i kɛ maman nationale de ye bilahi an b'i kɛ denba ɲuman ye nin de ye denba ɲuman ye tiɲɛ don ko i ma den sɔrɔ ne ka sira t'o la den bɛ ala de bolo ala de bɛ den di mɔgɔ ma ala de bɛ fɛn di mɔgɔ ma mɔgɔ min mana ja ne bɛ ala de deli ala ka hɛrɛ kɛ ne ye ameriki dugukolo sanfɛ ani ala ka hɛrɛ k'an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ nin mankan camanba in bɛɛ la burujali nɛni fɛn fɛn bɛ nin bɛɛ la ala ka hɛrɛ kɛ ne ni a bɛɛ lajɛlen ye

jamanajɔ o tɛ se ka taa kɛ faneni baneni ye an dɛfɛ jamana wolonwula an b'a ye ninnu bɛ ka taa ɲɔgɔn neni ninnu bɛ ka taa ɲɔgɔn buruja a tɛ yen mɛ u n'u ka jamana perezidanw bɛ ɲɔgɔn na o ɔ ne yafalen don juguya b'a bɛɛ ma n bɛ nin video bila n t'a fɛ video ka janya lɛri miniti miniti bi naani ɲɔgɔn n bɛna don dirɛti kɔnɔ tugun ni abudurahmani samasa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n t'a fɛ ka apɛli ta nin na nin ye kangarimada de ye ani ka hakilina bɔ k'a da salimata kɔrɔ ani siko ninnu kɔrɔ donc eh, hakilina min bɛ yen ni ala y'a di an ma an ka tila ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ waajulu kun de ye mɔgɔw ka tata t'a la i yɛrɛ k'i ka tata t'a la donc an y'o hakilina de bɔ k'o da donc kuma kuma kuma kuma lamɛnna bɛɛ b'a dɔn ko fili bɛ kuma in kɔnɔ mais fili min b'a kɔnɔ an m'an tugu o ye ala yɛrɛ ka baara ye kulu sharibun yakhta ila wajhillahi an ye kuma min fɔ sisan fili b'a kɔnɔ maa si tɛ yen k'i bɛ kuma fɔ ka ban ko fili t'a kɔnɔ fili min b'a kɔnɔ ni an taara maa min tigi gasi la o tigi ka yafa an ma o tigi ka yafa an ma ala ni kira kama anw natɔ de kun don ka walawalali di mɔgɔw ma bɛɛ k'i ka tata t'a la donc ninnu bɛ k'i ɲini k'i bila jeu dɔ de kɔnɔ yafa nin yɛrɛ yɛrɛ tɛ yafa min bɛ yen n'a bɛ ɲini ni cœur yɛrɛ yɛrɛ o tɛ o tɛ ni a y'a sɔrɔ ko e tun bɛ jɛnɛ sogodogo ka pari la bi ninnu tun bɛ ko da e kan i ma sigi ni mun ye salimata mɛ komi e tɛ jɛnɛ sogodogo ka pari la e ni jɛnɛ sogodogo bɛ ɲɔgɔn na fana hakilina kɛlɛ bi n'a y'a sɔrɔ k'e de tun bɛ jɛnɛ sogodogo ka pari la ninnu tun bɛ ko da e kan e salimata kan bilahi a ti da hali fali kan donc o la an bɔra k'an ka courage d'i ma k'i encourager sabali i ni ninnu yɔrɔ janya sitanaw don ibulusaw don ninnu tɛ maa tɛ ninnu ka yafa minɛ koyi maa tɛ ninnu ka yafa minɛ ɛ maa min da dosokɔrɔ de b'a sudoroko bila dosokɔrɔ t'a sudoroko dabila gabuguda la ko to ma mɔ koyi dosokɔrɔ t'a sudoroko dabila gabuguda la ko to ma mɔ n bɛ segin a kan dosokɔrɔ o t'a sudoroko dabila gabuguda la ko to ma mɔ donc ninnu natɔ de don i manipuleli daminɛ ɛ ni yafa deli don aw ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n'aw ko k'aw ta ye maliko kɛlɛ ye k'aw ta ye maliko kɛlɛ de ye a fɔra de k'a kana muso su cɛ la ni yafa deli don aw bɛ bɔ ka video kɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ka bɔ ka video kɛ komi o t'i ye a k'a fɔ a ye nin ko ninnu dabila a kana se mɔgɔ ma ne ta ma dabɔ nin kama ɔ mɛ n'o tɛ ka kɛ fo u bɛ ka e ɲini k'e bila jeu kɔnɔ tan nɔ donc salimata an ka kuma kun y'o ye fili min bɛ kuma kɔnɔ an bɛ yafa deli k'i fɛ ni an bɛ n'i ka yafa deli don ne ti intervention wɛrɛ kɛ nin na tugun nin y'a dan ye n tɛ intervention foyi kɛ nin na nin y'a dan ye n'a y'o ye n ka intervention wɛrɛ kɛ nin na aa o y'a sɔrɔ trop c'est trop dɛ mɛ n tɛna intervention kɛ nin na ne ti mɔgɔ ladi siɲɛ fila eh, eh, eh, siɲɛ fila san mugan san mugan ni saba san bi saba ne t'o ladi siɲɛ fila dɛ siɲɛ kelen pewu i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ ladi k'a sɔrɔ hali maa ma don i kan ka t'i ladi adamaden bɛ ten nɔ i bɛ se k'i yɛrɛ ladi kɔ dɔrɔn hali maa ma dɔn i k'a tigi ladi denmisɛnnin minnu bɔra ka nin ko kɛ nin ye siko ni malika finma malika finma m'a ye k'a y'i dɔgɔya dɛ mais comme ale ka intervention kun ye siko de ko ye olu fila ka nin mun kɛ nin ye denmisɛnninw tɛ o a bɛɛ bɛ san mugan ni duuru duuru bɔ a bɛɛ bɛ san mugan ni duuru duuru bɔ u bɛɛ b'a ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc dangalaku de don dɔ fili i bolo nin n'i bɛ mun kɛ o kɛ dɛ n'i b'i sen bɔ nin ko la i sen bɔ a ko la donc i ka kɛta de tun kan ka kɛ k'a fɔ u ka yafa deli u kɔrɔmuso fɛ n'u ye yafa deli u kɔrɔmuso fɛ e yɛrɛ bɛ bɔ ka na yafa ɲini u fɛ k'a fɔ a e yafara nin tɛ foyi ye o nin tɛ foyi ye e ne fa nɛnina ne ba nɛnina ɛ o dɔrɔn wa tiɲɛ don ba ka bon bɛɛ bolo mais o dɔrɔn wa ɔ diɲɛ bɛ wuli wa n'i fa nɛnina n'i ba nɛnina diɲɛ wulila wa a ye fɛn b'i ka mɔgɔya la han a ma foyi bɔ i ka mɔgɔya la a ye fɛn b'i ka ɲɛnamaya la a y'a to i tɛ k'i ka wari ɲini a a y'a to i tɛ k'i ka marché sɔrɔ a han donc an bɛ nin de fɔ ka bɔ kuma na nin yɔrɔ la k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ɛɛ maliyɛn ka ko sɛgɛsɛgɛ n'a ka ko sɛgɛsɛgɛ fanga ka bon kojugu ne bɛ n ka video kɛ mɔgɔ dɔw bɛ ne dɔgɔya kɛrɛfɛ n bɛn'o yɔrɔ fɔ ka video datugu n'o ye mɔgɔ dɔw bɛ ne dɔgɔya kɛrɛfɛ ko wayi ko ne bɛ fɛn ɲini de la ne bɛ telefɔni ɲini de la ne bɛ ordinatɛri ɲini de la i n'a fɔ dani bɛ cogoya min na k'an bɛɛ ta ye fɛn ɲini de ye walahi kaba ala ka n da n ma maa deli wa n tɛna maa deli fo ka dugukolo melege ne bɛ mɔgɔ deli fɛn min na o ye karisa i hakilina di yan n k'a fara n ta kan ne ye mɔgɔ deli o de la donc ko fini tɛ ne bolo don o don ne bɛ video kɛ ni gilekini kelen ye ne mago tɛ fini na fini min bɛ ne kan na ne mago t'o la ne mago bɛ kumakan ɲuman min bɛ ka bɔ ne da kɔnɔ dɛ ani mɔgɔw bɛ kumakan ɲuman min fɔ ne ye dɛ ne mago b'o de la ka tɛmɛ gileki in kan tiɲɛ don gileki in ye sutura de ye an k'a don ala ye fini dabɔ an k'a kɛ sutura ye donc mɔgɔ minnu bɛna o manamanakanw fɔ ne ɲɛna kɛrɛda fɛ yan n bɛ nin fɔ olu ɲɛna k'a fɔ ko ne ta ye eh, eh, telefɔni ko de ye ne ta ye ordinatɛri ko de ye i n'a fɔ dani bɛ cogoya min na dani tɛ maa deli o mɔgɔw b'a d'a ma de wa ne tɛ maa deli fana ne m'a fɔ ko maa ma deli ka fɛn kɛ n ye mɔgɔw delila k'a kɛ n ye ni mɔgɔw y'a kɛ n ye n b'a minɛ mais ne de t'i ka fɛn minɛ ka ka nidungɔ kuma fɔ ne t'o kɛ bilahi n t'o kɛ n ti don jeu la maa si fɛ ni i ta i ta dikun de ye ko ne k'i ka ta minɛ ka na k'i bɛna don ne kana don i nidungɔ sira fɛ ne t'o kɛ a to yen n mago t'a la ne baara la n ka kɔnɔna ka ɲi n ka fɛn bɛɛ ka ɲi alihamudulilayi ala kuli halin donc n b'o yɔrɔ de fɔ mɔgɔ ye n'aw ye n ye ka video kɛ ni fini o fini ye moi je m'en fous n bɛ video kɛ ni fini bɛɛ ye hali n dali gilege n bɛ video kɛ n'a ye donc o yɔrɔ de kun don k'o lase manamanamɔgɔ minnu bɛna n kama parce que u bɛ fɛ ka ne dusu labɔ ka n bila nɛni de la ka nɛni k'a ta k'a bila réseau kan dugukolo bɛ melege ne bɛ lutte min na nin ye n'i m'a dabila n bɛ n da bɔ a la pewu k'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ne ta banna bi walahi mɔgɔ tɛ ne mankan mɛn maa tɛ n ba nɛni kɛ kan mɛn maa tɛ n fa nɛni kɛ kan mɛn hali kɔfɛta nɛni min bɛ yen ni an b'a fɔ ko wo ko n'i y'a kɛ ko tile bi naani i ka seli tɛ minɛ ne t'a fɔ n dabara la ka ɲɛsin maa si ma tiɲɛ don olu ye neni neni min ba neni ka farin n'a ye mais ne t'o fɔ maa si ma i ka vocal la ne tɛ manipuler mɔgɔ fɛ dɛ donc o de tun bɛ k'o fɔ aw ɲɛna eh, aw hakɛto bɛ nin ka sɔli ala muhamadu eh, an bɛna tila ka don video kɔnɔ sisan a tɛ mɛɛn 22 minutes ɲɔgɔn na aw bɛ to ligne na donc an bɛna tila ka don video kɔnɔ ani samasa bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni samasa kuma la ni kuma bɛ min fɛ ka fɔ hali an bɔra ka nin intervention min kɛ ni maa min bɛ fɛ ka intervenir na i bɛ intervenir ne ka ɛɛ numéro bilakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɔgɔw ta hakilina fɛn fɛn bɛ fɛn fɛn na i bɛ se k'i ka hakilina fɔ hali n'i nana sɔrɔ débat dɔ b'an bolo débat min n'a t'i concerner e hakilina ye mun ye a fɔ parce que ka d'a kan anw tɛ se k'a bɛɛ dɔn don o don an bɛna sigi an ye kuma min fɔ bi an bɛna segin o kelen de kan donc aw yɛrɛ fana aw fana ka aw ta fɔ sa an fana k'o lamɛn donc numéro bilakun de ye kanubaaw ye kanubaaw ka se k'o sɔrɔ donc wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu sidiki fofana ka bɔ dinandugu kɛnɛnkun kulukɔrɔ région na